Maidin mhaith daoibh a chairde. Right, thosaigh muid ar an ghearrscannán Cáca Milis roimh dheireadh na seachtaine agus táim ag iarraidh dul fríd an achoimre sa leabhar Samhlaíocht. Tosaíonn sé ar an leathanach 318, maith go leor. Right, rachaidh mé measartha gasta. Is gearrscéal é seo a thosaíonn le traein ag teacht isteach chuig stáisiún Ros Láir, so feiceann muid go bhfuil muid ag stáisiún traenach ag tús an scannáin. Tá beirt bhan, máthair agus iníon, taobh amuigh den stáisiún ag fanacht leis an traein agus leis an altra, Nóra is ainm di, atá chun aire a thabhairt don mháthair fhad is a bhíonn a hiníon Catherine imithe ar an traein, so caithfidh Catherine imeacht ar an traein, tá obair le déanamh aici áit éigin agus caithfidh altra speisialta aire a thabhairt don mháthair. Is seanbhean í an mháthair. Is léir go bhfuil mearbhall éigin ar an máthair, we can see that she's kind of doting, agus go bhfuil sí thar a bheith neirbhíseach, tá sí iontach neirbhíseach agus imníoch. Is léir chomh maith freisin go bhfuil máchail fhisiciúil éigin uirthi, that she's physically disabled. mar feiceann muid cathaoir rotha taobh thiar den suíochán tosaigh sa charr so feiceann muid cathaoir rotha istigh sa charr nuair a thagann an altra cathaoir rotha sin wheelchair nuair a thagann an t-altra ansin nuair a thagann an bhanaltra feiceann muid ón gcaoi a labhraíonn Catherine léi feiceann muid ón dóigh a labhraíonn sí from the way she's chatting to her an dóigh a bhfuil sí ag caint léi, go bhfuil an iníon mífhoighneach lena máthair that she's kind of impatient with her mum agus go bhfuil sí bréan de bheith ag tabhairt aire di and that she's kind of sick of looking after her. She goes, Och, mar is gnách sure the usual an freagra a thugann sí ar an altra nuair a cheistíonn Nóra í faoi conas atá cúrsaí. So cuireann an bhanaltra ceist ar Catherine, you know, cad é mar atá cúrsaí? Agus freagraíonn sí, Och, mar is gnách, sure, the usual, em, kind of cynically, an dtuigeann sibh. Ar an traein ansin feiceann muid Catherine ag léamh. Nuair a fhéachann sí amach an fhuinneog feiceann sí fear dall, buaileann muid le Paul anseo, ag fanacht taobh amuigh den traein. Tagann sé isteach sa charráiste ina bhfuil sí féin, le mála taistil, em, with a wee travel bag, mála donn páipéir, agus bata siúil, and a walking stick. Tá fhios againn ansin gur fear dall é. Socraíonn sé suí díreach os a comhair, he decides to sit right in front of her, os a comhair, agus réitíonn sé é féin go hamscaí, and he kinda settles himself awkwardly, beagnach ag bualadh Catherine lena bhata siúil, nearly hitting her with his bata siúil, his walking stick, agus ag bualadh a cos faoin mbord, ag scuabáil na gcos faoin tábla, i ngan fhios dó féin, without realising. Ní léiríonn Catherine aon fhoighne ina leith, she doesn't show any foighne, any patience, ach breathnaíonn sí go géar agus go searbhasach air, féachann sí go géar, go crosta, air, so níl sí pioc sásta. Agus Paul ina shuí, when he sits, nuair a shuíonn sé síos, tugaimid fá dear, we notice, go bhfuil dea-aoibh, that he's in good form, go bhfuil sé cairdiúil, agus fonn láidir cainte air,

So, deireann Paul go bhfuil sé ag iarraidh cupán caife. Is cinnte áfach, but you can be sure, nach bhfuil sí chun cabhrú leis é a fháil. She's not going to help him, níl sí ag iarraidh cuidiú leis cupán caife a fháil. Tógann sé amach císte, sin focal eile ar cáca. She takes out this cake ón mála páipéir ansin, from the paper bag, agus fiafraíonn sé de Catherine, cuireann sé ceist uirthi, cén dath atá ar an cháca. What colour it is, tá sé sásta nuair a chloiseann sé gur dath bándearg atá air and he's happy to hear that it's bándearg. Fanann sé leis an gcaife ansin so he waits for the coffee agus é fós ag caint and he's still chatting gan stad gan staonadh. Labhraíonn sé faoin áit a bhfuil sé ag dul ar saoire so tá sé ag caint faoi dul ar a laethanta saoire ar an traein cois trá in aice na farraige agus na radharcanna áille na radharcanna deasa atá le feiceáil ansin. Bomaite beag. Ar ais chun bairr anseo. Dá hainneoin féin, despite herself, ceistíonn Catherine é faoi na radhairc atá le feiceáil ón traein, she asks him about the radharcanna atá le feiceáil amuigh ar an fhuinneog, toisc go ndeir Paul léi go bhfuil an turas ar eolas de ghlanmheabhair aige cause he says that he knows the journey de ghlanmheabhair off by heart, he's kind of showing off. Cuireann sí amhras ina cheann but she puts amhras, doubt, ina cheann in his head nuair a deir sí leis go bhfuil loch agus báid le feiceáil freisin. Nuair a thugann sí fá dear pictiúr so feiceann sí pictiúr istigh sa charráiste atá taobh thiar den fhear bocht sa charráiste ar an traein so she decides to mess with him a bit. Ina dhiaidh sin, tar éis sin, éiríonn Paul trína chéile he gets kind of upset agus neirbhíseach agus feiceann muid an aoibh mhailíseach ar aghaidh na mná and we see the malicious grin on the face of the woman tuiseal ginideach ansin tá sí ag baint taitneamh also the tuiseal ginideach as bheith ag cur as dó so tá sí ag baint sult as bheith ag cur isteach ar an fhear bocht. Nuair a fhaigheann sé a chupán caife faoi dheireadh, eventually, when he gets his cupán caife, is léir go bhfuil sé fós trína chéile, you can still that he's fós, he's still upset. Níos measa fós, even worse, diúltaíonn Catherine cabhrú leis, she refuses to help cabhrú, cuidiú, leis siúcra a chur isteach ina chupán. Agus dá bhrí sin, and because of this, doirteann sé cuid den siúcra ar an tábla, he spills some of the, um, sugar ar an tábla, ar an mbord. Ar ais chun bairr anseo. Cuireann sé déistín ar an mbean leis an gcaoi a n-alpann sé an cáca milis, so, cuireann sé déistín uirthi, it kind of disgusts her, an chaoi, an dóigh, a n-alpann sé, the way he, kind of gulps the cáca milis agus a n-ólann sé an caife go glórach and the way he drinks the coffee go glórach noisily Tá sí ag éirí tinn tuirseach de faoin am seo she's getting tinn tuirseach sick and tired of him by this time agus éiríonn sí mailíseach arís so she gets malicious again Nuair a insíonn sí dó go bhfuil péist bhándearg ina cáca when she says that there's a péist, a worm, a pink worm in the cake. Cuireann seo as go mór do Paul so cuireann seo isteach ar Paul, éiríonn sé níos neirbhísí agus cailleann sé seilí isteach sa cupán, caitheann sé seilí isteach sa chupán caife and he kind of dribbles into his cup of coffee.

Éiríonn Paul gearr-analach, so he gets gearr-analach, short breath, short of breath, again, toisc go bhfuil eagla air, because he's, he's annoyed, he's upset. Lorgann sé a análóir ar an mbord, he searches for the análóir, the inhaler, ar an tábla, ach ní féidir leis teacht air, but he can't find it, níl sé ábalta teacht air. Bogann Catherine ón mbord é, bogann sé ón tábla, bogann sí ón tábla é, she moves it off the table.

thuas ar barr atá muid anseo. Seasann sí suas ansin, so she stands up, agus cuireann sí an t-análóir ar ais ar an mbord. Cuireann sí an t-análóir ar ais ar an tábla sula n-imíonn sí, sula bhfágann sí an traein. Ionas nach mbeidh aon fhianaise ann, so there will be no fianaise, there will be no evidence, go raibh sí riamh cruálach ná mailíseach leis, that she had been cruel and malicious, mailíseach.

She leaves the train, fágann sí an traein, agus cúpla soicind ina dhiaidh sin, and a couple of seconds later, imíonn an traein as radharc freisin, um, or fosta, the train leaves the sight as well. So, tuigeann muid gur tharla rud éigin uafásach, um, agus go ndearna Catherine é d'aon ghnó, she did it deliberately, not a nice woman.